inu munalibemo analinena kuti onse eh, anati tonse kuchipani mhm. tagwirizana kuti tituluke mhm. mu onse mu mhm. tonse achipani muchi inu mulimo tsopano ndinene chonchi kuti tili ndi constitution okay? tili ndi constitution komanso agreement ija inetu achilima anandionesa agreement ija line by line ndikuyiwerenga line by line meaning yake line by line zili m'mutumu machokedwe a mu alliance ndikuwadziwa angachoke anthu bwanji zonse ndikutani ndikuzidziwa thats why ndanena kuti awo ndi abale anga onsewo zimene analankhulazo analankhula ndinamva anali konkuno timalankhulana so ine kuti ndiyambe kulankhula kuti ah apoto anapanga mwakuti koma pakutero sizikhala bwino ndiye muziwaonera tili ndi amalawi mm. ochuluka mm. amene akutiwonera panopa mm. akubalalika mwina mmene ndikubalalikira ine pano mm. ena ali mdziko muno ena ali kunja mm. agwirezo kuti chani Kodi- kuti timayankhula ndi president wa utm ndiye ndevu za mwayi wafusa mm. kodi pano pa utm mm. ili patipati mgwirizano wake ndi mcp tiwayankhe kuti chani anthu amene inutu mwandipasa yankho kale mwanena kuti alipo ena akugwirizana zotulukazo kapena mwanjira ina ena akugwirizana ndi awa akuti titulukewo ena akugwirizana Yeah, ndi- nafunsa ndi- kuti ndi mene ine. amayankhula anjawala mm. ananena kuti tonse Eh. nde ndimafunsa ati mutonsemo inunso mulimo tsopano funso limenelolo before that question You actually said ku utm kuli magawo awiri kuli kuli magawo awiri Yeah, ndikunena ndikubwerezatu zimene mwalankhula inu iya dikira ndimalize kuti ndiyankhe imene mwalankhulira kuli magawo awiri which means ena anena kuti tatuluka kuti mwauza kuti amene mwatuluka mundandane ukuku kukhala anthu ena muti sitinatuluke kupita ukuku kukhala anthu now amene ati tatuluka apita ukuku their leader ni ndani Michael Usi amene sitinatulukewo their leader ni ndani Michael Usi my job is to make sure that both come together by doing that I have to avoid responding to certain questions because by doing that I may injure the very strategy that will bring the people together so pano munthu ukamadwala kunena kuti ah, kodi amene wachira kunena kuti ah, tikukayika opereka mankhwala osapereka munthu akulwala amene achira ah, koma amene no, no, no, no. amene mwatsalamu simunanene kalikonse kutsala, kutsala kuti kumene muliko amene analankhula ndi amene atulukawo so zimene zili mmalembedwa kuti titati tipite mma records mm. tipeza kuti ndithu ma front page ma newspaper ma tv mm. ma wireless mm. utm yatuluka mm. zomwe zili mmarecords mm. zinazozo sizili mmarecords mm. so panopa ndi kuti utm inatuluka mm. titenga zimene zili mmarecords chifukwa yeah, let me let me correct you let me correct you kutuluka nchipani chipani kuchoka mu alliance or crucial decision yoti ipangidwe siyimathera pa cc pa central committee ayi central committee Pakhala proposal and the proposal ya ku CC is never announced. Takhala tikukhala ndi ma central committee meetings ambirimbiri anthu samaziwa ayi we never announce. Why? Because imakhala ngati pregnancy you can abort or utha ku- ku- kukhala ndi mwana. So because of that you don't announce kuti ife pakali panopa ku cc takamba zakuti zakuti its pregnancy whose results you don't know you're not trying to settle a piece of puzzle whose response or whose answer you know no it's a proposal mukayipanga proposal ija mmayisunga mukayisunga mmayitana NEC and the one calling NEC yo amakhala president ndi kunena kuti timaganiza maganizo awawa so it goes up like that so pano apapa sindikufuna kulowa mu zambiri am just illuminating process imene imakhalira malingana ndi mmene nde chimene tikunenera izi manifesto wonse amene tinapanga ife a utm ndi amene analowesa mboma Eh, whether they say it no or yes manifesto wa anthu ena anali five, high five high five amene tikupasana mon- moni oluka mma- oluka chochi ngati tili mgalimoto ndi ndani lerolo Lero kumapasana moni high five high five ngati anthu ali mu ndege ma ndege ndege zake zomwe zikugwetsa anthuzi. Ifeyo manifesto a UTM afune asafune ndi amene anapangisa boma ili kuti lilowe mmene alili pano and amene anali manifesto a UTM Ndipo akanakhala kuti amadziwa kuti ndale ndi chani dongosolo loyendesa boma ndi chani sakanabweranso siku la lero pamene mukupita kumapeto kwenikweni kukavota ndipo mukukavotera utm akunena kuti akupasani ngongole muzigulitsa ma business a mizimbe ngati anthu akugulitsa mizimbe akugula mizimbe ya 3000 ndikumakhala one week Mizimbe ya 3000 isanathe lerolo ndiye akupaseni kuti muzikagula mizimbe yambiri muzigulitsa ndiye itha? Utm ndiye kumusawutsa kwa Malawi ma 72 million aja kungokhala ndivu ati kukapanga vote ife convention yathu tusidi olo osapitako ndi 1 tambala. Tikakhala ndi state yonse anthu akavota osati kuononga 72 million kuononga munthu kuti ati mukandivotere mpando, mpando oyendesa ndege, ma ndege aja opanda matayala, mpando wake oyendetsa chani. Chabwino anthu amene akufuna mipandoyo, mipando yache ya mtundu wanji yosaona nawo kudziko kuno kuti kuli chifunga ndege isapite? Kodi mmene amamuuza Chilima kuti abwere ayimilire dziko kuno ataona kuti kuli chifunga sakanauza munthu winanso kuyimilira Chilima? Ngati munthu akufuna mpando ku convention ndikuononga 72 million sananene zimenezo kuti kudziko kuno kuli chifunga mpando umene akufunafuna aziona chani because amene amakhala ndi maso omphenya amadziwa kuti 1 nsewu suli bwino 2 ndi nyengo ya chifunga. Ku chikangawa kumabwera chifunga. A MetSo akananena kuti chikangawa kumakhala chifunga nthawi zonse ndiye kuti vice president sakanatani ameneyo? Sakanayenda. Ife a utm tikukupemphani kunena kuti nthawi inoyo tiyeni mukhale pamene mwakhala inupo. ndipo mukhale odekha ifeyo yathu ikhale yomaona kuti chipani cha utm chipite patsogolo ndipo tiyendere limodzi Tika... yes atha ukafisi anadzaphambanso mwambi wina asanjawala akuti nkhuku ya nzeru simasekerera pamene chimphamba chikutha ana ake you see those two those two uh, miyambi yes ndikuona ngati ikupita kumodzi abwana nkhuku ya nzeru yes simasekerera ah, chimphamba. ndiye apa kuti tipeze nkhuku okay nkhuku ya nzeru ndi imene ikulera ana akeyo Yes. so i- in this case if you want to take your demo ndiyoti nkhuku ya nzeru ikhala kuti ndi a Usi eh? chimphamba ngati akhulupirira kuti a Chilimawo

kuti ah, ah, mene mwina zikukhala kuti apapa ti iwe komweko yes kumene fero ganiza kunena kuti kuti nkhu- m- We suspect. chiphamba chija chatenga ka- ka- kanapiye kena ehe nde nkhuku ikusekerera chabweranso chatenganso Ah, ah, napiye chatenganso anapiye wina it could mean that ife tikafunsa Njala mwina atiuza zawo Yeah. koma ife mene tikumvera yes tikumva ngati choncho so wanda ukaona ma statements awawa awa i'm telling you there are bordering on trust issues Tidakamba pano kuti there have been trust issues. Utm ndi mcp anafika ponena kuti tikumwera limodzi drink pano, bottle lanu ilo ndifuna nkataye madzi uko sindingatenge Nyamula. nditenga nawo kupita ku- ku- ku toilet komweko. Atha kundithirira poison uyu uyu. You understand? So, in such kind of a relationship, in such kind of a marriage, if anything silly, whatever happens to your opponent,

kuti miyambi imakhala ndi matanthauzo Apa palibe suma- mwambi umene sumakulakula. umangonenera mwambi so musamaone ngati kuti Ah. tesi tikumva mwambi mkango umene udafa yes udatisiya Yes. ku utm ndi malemu achilima Mhm. ndi ana a mkango wachoka amene- amene akulerawo ndi inuyo